Lero ndi tsiku losiyana ndi masiku ena onse ku ntchito kwathu chifukwa mmodzi mwa anthu amene timagwira nawo ntchito akupanga litaya kotero kuti tikhale tikutsazikana naye mkulu ameneyu. Inuyo takhalani pompo chifukwa ndikhale ndikucheza naye kuti timve ziwiri zitatu komanso experience yake ya pamudzi pano. pamudzi pano ndinati m'bale usanachoke mwina tingokhala ndi macheza ochepa chabe ase mwina kungozi mwachanguchangu kuchitira mwina ena amene angamaonere ena amene kuti kodi dzina ndi ndani komanso pamudzi pano mwakhalapo nthawi yayitali bwanji Uh, ine dzina langa ndi rodrick kachigamba mm. uh, pa combine cargo ndinapanga join 2004 mm. mwachidule ndinene kuti panopo ndili ndi 21 years plus a month muli pamudzi pano ili pamudzi pano Kugwira- takumana, takumana ndithu takumana nazo zambiri zambiri chifukwa pa zaka 21 sikuti panali panali uchi wokha sitinaduse mophweka njuchi zinalipo ah njuchi zinali pamenepo ameneyutu ndi rodrick kachigamba monga mmene watchulira dzina lake ndipo ndi amene akupanga litaya akupita kuti akapume komanso akaone zina Ife ogwira ntchito kumeneku, monga iyeyu pokhala mnzathu amene takhala naye ndithu kwa kanthawi, tinaona kuti ndi chanzeru kuti tisiyane naye mwa mtundu wina kotero kuti tinakonza ka farewell. Eeh, timachita mmemo kumeneku ndipo tinaphika mmemo wa nnanu kuti titsazikane ndi mnzathu ameneyu. Takhalani pompo kuti mumve kuti kodi zimene zinayankhulidwa after mmemowo zinali zotani. munabwera 2004 mukuchoka 2025 21 years simasewera mwalimbana nako kulimbana kwabwino mwaitpula munabwera nyamata zonsezi ngati munalimbikira kugwira ntchito yanu choyambirira chachiwiri Munakumana nazo zokhoma koma munalolera kuti ineyo nditani ndilibe nazo ntchito koma ndigwire ntchito. Munandiuza ma experience anu kuti munakumana ndi a MD ali ali pompano ma MD onse awiri kapena tingoti atatu ndi HR koma onse aja munalolera si chinthu chamasewera enafe sinakhalepo zaka 10 pa kampani komano 21 simasewera tikufunirani zabwino zonse kumene mukupitako komanso mukakumananso ndi timu ina amenewatu anali mawu kapena tinene kuti unali uthenga kuchokera kwa nedi mtambo omukonda amangomuti acheya ndipo amapereka ndithu malangizo amenewa kwa kachigamba monga munthu amene akuchita retire kuti akufuna akayambe kuchita zina komatu nkhope za anthu mmene mukuonera pamenepa zinali zokugwa ndi chisoni komanso kusangalala kuti munthu ameneyu takhala naye bwino pa kampanipa ndipo tikuyenera kuti tisanzikane naye ndithu bwino komanso ah, mwamwambo wodziwika bwino tiyeni timvenso maganizo a munthu wina yemwe wagwira ndi kachigamba pa kampani pomwepa koma kwa kanthawi kotalika kuti kodi iyeyu nayenso ndi okhudzidwa motani ndi kuchoka kwa kachigamba pamudzipa takhalani pompo M'bale, ndakulandira pamene tikufuna tisanzikane ndi mnzathu Kachigamba amene wakhala pamudzi pano kwa zaka 20. Iwe chimwemwe chako nchotani ndi munthu ameneyi poti nonse mwagwira ntchito limodzi kwa kanthawi ndithu? Ah, zikomo kwambiri. Ah, Kachigamba tamdziwa ndi pa kanthawi ndithu. Mm. And mmene tamva zokuti akupita ndithu wapanga retire Mm. ndi zinthu zoti zosangalatsa komanso zokuti timusowa Mm. chifukwa one anthu tikamagwira ntchito aliyense amakhala zokuti akuyang'ananso ndi ma goals ake Mm. ndokuti mwinanso nayenso aonanso kuti pali penanso poti akatani Akatobwanye. akatobwanye Mm. tsopano ni munthu wokuti ni munthu woziwa kucheza Mm. munthu wolimbikira ntchito Mm. komanso ndizokuti ni munthu woti timusowa muzambiri muzambiri eh, kwambiri because anthu fe tikakhala zotigwira ntchito chonchi timakhala ngati another family mm. pali zina timaonekerana kodi apa titani timacheza za mpira chani za zipani za ndale mm. ni munthu woti kagawo kena kake ndithu ife kumbali yathu tikhala timusowa kuntchito Tacho- ta- tachosa chitsakano tachosa chitsakano because tikakamba za zaka 22 Eh, zaka eh. zambiri ndi nzikatu imeneyi nzika zokuti ndi zaka zambiri and so kampani pamenepopo imakhala zokuti yaluza because Yaluza, munthu amene eh. ali ndi 22 years pa kampani kuchoka it means ndoti experience Ndi amene yambiri. anayo ndi yambiri kwambiri and wina amene angabwere kuti apange replace malo akewo si amapezekapo zimatenga nthawi kuti mutani mubwezerese munthu ngati ameneyo Kumeneko ndi kuyankhula kwa mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito ndi Kachigamba. Ameneyutu ndi Stuart Zulu, nayenso kuika maganizo ake makamaka pakuchoka kwa mkulu ameneyu. Zikuonekatu kuti mkulu ameneyu anali munthu wodziwa kucheza komanso wodziwa kukhala bwino ndi anthu. Tichezenso ndi munthu wina kuti timve kuti kodi iyeyu maganizo ake ndi otani. Takhalani pompo chifukwa pologalamuyi ikupitirirabe. Inde amwene. Yes, big man. Simbeni moyo. Moyo wa thanzi momwe mutionera mu kaya anzathu. A mbambande. Zikomo kwambiri. Kuona kuti ayi khala ngati mulitu pa ntchito tu. Apa tili pa ganyu. Ya so tisathe mawu ndimauza anthu amene akutionera pakadali pano kuti ah, tikusanzikana ndi mmodzi wa ogwira ntchito pamudzi pano Nkhani ndiyo. amene wagwira ntchito kwa nthawi yayitali kwambiri e, ndi anali mmodzi mwa anthu ochezeka odziwa bwino macheza pamudzi pano inuyo uh, tangozifotokozani kuti ndinu ndani mwina kuchitira kwa amene akutionera pakadali pano kenako tipite kuzimene tabwerera pano Ah, atsogo mwachidule mmene mukukambira mm. funso lanu ine ndi Cuthbert abraham pa mm. combine cargo pano mm. e, dzina lina limene limadziwika nalo monga mu campus ndi aginte aginte aginte akumveka pano mu welcome to maula kumakamba zoti oneka ngati olezera ndi osiyana ndi ife Eh, inu- inu- awa ndi inu- agenti nini ya ulijibu inu mumalezera ni madzi ife timalezera ndi madzi chabwino ndikukuzana abale ya kachigamba Kachigamba. mmodzi mwa ogwira ntchito pamuzi pano wapanga retire Nkhani Akupi- ndiyo. akupita kukapuma atagwira ntchito kwa zaka 20 mungamfotokoze bwanji kachigamba ngati mmodzi mwa anthu amene mwagwira nawo ntchito kwa nthawi yayitali Ah, m'bale wanga titifunse tikambe nkhani ya kachigamba Mm. monga mwa funso lanu nditonena kuti kachigamba ndinamudziwa ineyo 2013 mmene ndinkayamba ntchito pano mm. pa combine cargo mm. nanenso panopa ndapitapo chitedzi ndithu nanunso ndi munthu ndapita oti- chitedzi pamuzi pano nanu mwaphula njerwa njerwa za moto za ku igupto nkhaniyo ndi ya straight ndinamudziwa munthu ngati mene umamudziwira munthu ndi munthu amadziwira munthu ndi nzake mm. monga pa kampani mm. ndakhala naye bwino ndipo kutha kukhala kovuta kuti ndifotokozere chifukwa cha ubwino wake mm. ndi munthu mmodzi amene anatilandira pa combine cargo pano mm. takhala naye limodzi mm. sindikukhulupira ngati lipo tsiku limodzi limene tinachitanapo cross mm. wakhala munthu wabwino since ndinayamba kugwira naye ntchito limodzi and kufikira tsiku la lero lino pamene tikusanzikana naye mm. uh, ndikabwerera mbuyo buku la shakespeare mm. pali point inayake mm. uh, tikapita ku uh, malamulo a literature amati oxymoron mm. oxymoron imakamba zinthu ziwiri za opposite zimene zikuchitika malo amodzi mm. and kusiyana kwa kachigamba ndi ineyo kukundikumbutsa mm. uh, buku limenelolo amakamba kuti uh, parting is such a sweet sorrow mm. ikhala bwanji sweet sorrow imene tikuti ndi oxymoron mm. ikhala sweet sorrow because tikusiyana naye tikumva kuwawa mm. tikuluza munthu mm. amene timakhala tikugwira naye ntchito limodzi mayembisa naye ziwiri zitatu komanso mbali ina ndi chinthu cha mtengo wapatali mm. imene ikhale ngati sweet side kunena kuti mm. kusiyana naye iye ali moyo ifenso tiliani Tili moyo. zimasiyana ndi imfa Mm. tikatuluka mu kampasi kupita makwamu tisikhala tikukumana kuchezera chimodzimodzi nde kwa ineyo ndi zinthu ziwiri zoti it's an oxymoron zochitikira zinthu zimodzi chinthu chimodzi pa nthawi Pa nthawi imodzi, ah. chinthu chowawa sad side ndi sweet mbali inayo kuti munthu utakhala naye takhala bwino naye bwino kwambiri ndipo tipite kumb- mwina mbali ya madyedwe Mm. ti pano pa combine cargo kuyambira kalekale timakhala ndi kadongosolo ka kupanga m'memo mm. timasonkha mm. ka 12 o'clock chimakhala kuti ndi chakudya chathu special mm. and this guy wakhala pakati pathu akutilimbikisa mm. kunena kuti kudya ndikofunika mm. eh, ifeyo kudya katatu kumatheka mm. pamuzi eh, pano sakunamizini kudya katatu kumatani Kumatheka. kumatheka pamuzi pano chifukwa cha mkulu chifukwa cha amene munthu akulu ameneyi tikakhala kuti mwina mama uja tagonja kuti mwina kachikwama kathu kakuperewera mkuluyu amatilimbikitsa mm. kunena kuti tiye tiponye limodzi limodzi tithamange kunsika mm. tipezeko chakudya tikhale ndi nyonga mm. tikapitanso mmakomonso timakhala kuti kachitatu katani kakwana mm. so kusiyana ndi m'bale uyu ndi chinthu chowawa m'bale wanga mm. komano tikuyenera kungochivomereza poti si imfa koma ndi chiyambiso china chachani Cha moyo wina. moyo wina Yeah. makwamu kuja tikhala tikutani tikukumana mm -hmm. ndi mawu anga amodzi amene ndingathe kumulimbikisa m'bale ameneyi ndi onena kuti mwina tikungosiyana chifukwa physically pa malo ano Eh. komano muchina chilichonse tili limodzi Tili limodzi, Eh, ah. zabwino tiyeni tidziwitsane komanso zina zake zokhumudwitsa tiyeni tisovere limodzi mwachidule ndifotokoze choti kusiyana ndi Kachigamba is such a sweet sorrow tikuteretu ndithu kuti pamudzi pano tikusiyana ndi mmodzi mwa anthu amene timagwira nawo ntchito ndipo ameneyo ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene ali ochezeka komanso odziwika bwino Aliyense ukamfunsa zokhudza mkulu ameneyu akudandaula komanso ndi wokondwa kuti akupita kukayamba moyo wina. Apa ndimacheza ndi bwana Abraham monga ndinatchulira kumayambiriro kuja kuti timvenso mbali yawo. Ndikhalenso ndikufunsa anthu ena awiri atatu kuti timve kuti kodi iwowa achilandira bwanji ah, makamaka kutsatira kutsanzika kwa mnzathu ameneyu ah, Kachigamba. Takhalani pompo chifukwa ulendo siudathe. I salute.